Franciscu Cilocco, eroe patriota de sa sarda rivolutzione. Su bintottu 'e arvili in s'isula nostra si festat sa Die 'e sa Sardigna. Custa data est stetia sceberada de sa Regione Sardigna in arregodu de sa sarda rivolutzione cando totus is sardus si funt pesaus contra a is Savoias. Festare custu acontescimentu est importanti meda, non solu po fare pigare cuscièntzia a is sardos de apartènnere a una natzione chi in su cursu de is sèculos at tentu unu muntone 'e patriotas chi ant lotadu e gherradu finas a sa morte po sa libertade sua, ma peri po connòscere e imparare sa stòria nostra. Unu de is protagonistas principalis de sa sarda rivolutzioni de seguru est Juanni Maria Angioi, ma ddue tenet peri atrus eroes, prus pagu connotos, a bias scarècius, chi su pròpriu ant donau unu contributu importanti a sa lota antifiodali peri a còstitu de sa vida insoro. Unu de custos eroes est Franciscu Cilocco, unu patriota, chi oe etotu est su sìmbolu de sa resistèntzia de is sardos a sa tirannia. Franciscu Cilocco fut nàsciu in Casteddu su binti 'e mese 'e idas de su millesetecentos e sessantanoe. Fut unu notàriu republicanu anti-feudali e anti-piemontesu. Su caràtiri suu forte e seguru, su carisma, s'intelligèntzia e is dodas bonas de oradore dd'ant portau a èssere unu de is principalis autores de su Movimentu de Liberatzione Natzionale de sa Sardigna de cussu tempus. Fut un'òmini chi non si faiat currùmpiri e chi non si bendiat, poita sa fidi patriòtica sua fut pura e singilla. Issu puru iat pigau parti a is avolotos antipiemontesos de su bintotu 'e arvili de su milli setecentus e norantacuateru, candu totu is piemontesos chi s'agatànt in Sardigna, funt stètius acapiaus, impresonaus e bogaus a soni de trumba de s'ìsula. De cussa data Cilocco iat cumenciau a tènnere una parti importanti in sa sarda rivolutzioni. In su mese 'e idas de su millesetecentosenorantachincu, su bintisete, difatis, paris cun d-un'àtriu eroe natzionale sardu, Joachinu Mundula, cumandat un'esèrcitu de trexi milla persones, chi beniant de totu su Logudoro, e ponet suta assèdiu Sàssari, po more de impresonare is feudatàrius chi s'agatànt in sa citadi. Gràtzias a s'agiudu de is massajus sassaresus, li zapatori, is portalis de is murus chi ingiriànt sa citadi funt stètius sbranciaus a pustis de duas dis de assìdiu. Cilocco Fut stètiu riciu de sa populatzione sassaresa in Posta Nova, ma is canis papadores piemontesos nci dd'iant fata a si fuiri sa note innantis, colando fatu de is camineddos suterràneos ci colant suta sa citadi. A sa coa, comenti iscius totus, sa rivolutzione fut andà mali, Is protagonistas de is avolotos, is patriotas sardos, furint stètius totus perseghius de is sordaus piemontesos, cumandaus de Placido Benedetto de Savoia, conte de Moriana, e de su vicerre de Sardigna, Carlo Feroce, totu is duus fratis carrales de su re 'e Sardigna, Carlo Emanuele Quartu. A pitzu 'e sa conca 'e Cilocco is piemontesos iant postu unu tallione de milli iscudus e po cussu fut cicau e apretau che a sirvone. In su mese 'e làmpadas de su milliottocentus e dus circat de fari s'urtimu sfortzu po formari sa Repubblica Sarda indipendente. Paris cun su patriota Francescu Sanna Corda e medas atrus disterraus armaus ci lompiant de Corsica, fut isbarcau a su scuriu, apresu de is turris de guardia de Vignola a Longosardo po ddas ocupari, ma po mori de unu bandiu gadduresu ci ddus iat traicius, unu certu Mamia, peri cussu tentativu fut andau mali. Su primu a pèrdere sa vida fut stètiu Sanna Corda, fertu de is ballas isparàs de is sordaus savojardus. Cilocco fut stètiu aciapau su binticincu 'e mes'e argiolas, ma iat esser stètiu mellus ci s'esset mortu, poita totus cussus ci no moriant a su campu 'e batalla 'eniant torturaus finas a sa morte. A Cilocco difatis dd'iant acapiau una pariga 'e dis a su truncu 'e una mata, sena pòdere buffari e mancu papari. Poi dd'hiant portau a sa brallina a Tèmpiu, sèciu in pitzu 'e unu bestiolu, po èssere vituperiau e scutu fatu 'e caminu de sa gente. De Tèmpiu nci dd'hiant acumpangiau sempre a calàs de fusti e a befas finas a Sassari, a cantu dd'hiant fatu su dibatimentu. In cussa citadi a cantu moi puru si costumat a narri po rastimu la fine di Checco fut erribau su noe 'e austu de su milliottocentus e dus in tribunali su giuici dd'iat donau sa cundenna massima sa pena 'e morte prima de dd'ociri però si ddoi furint vengiaus che canis Su giuici difatis dd'iat cundennau a sa tortura de su cannau, de is tonallas tentas in fogu e a sa fustigatzioni. Sa tortura de su cannau o de sa funi cunsistiat a dd'acapiari is manus a palas e a ddu tirari in artu cun d'una texola e poi a ddu scappari totu paris cun d'una scuta forte po ndi dd'iscollocari totus is mermus e is artis.

Ma totu custu a is piemontesus no ddis bastat, difatis a pustis de si essi stetiu mortu abbruxau e su cinisu suu spainau a su bentu, is piemontesus nd'iant boddiu sa conca 'e Cilocco e dd'iant picau in s'intra 'e Sassari, in Porta Nova, comente amelezu po is atrus sardus chi boliant arribellari a su poderi costituiu. Fut su trinta e austu de su milletoxentus e dus. Franciscu Cilocco teniat trintatres annus ebbia. Custu patriota, a prus de duus seculus de sa morte sua, nos at lassau un'eredidadi manna, s'amore po sa libertadi. Nos, sardus, eus a depere sempre onorari e tennere a mente su sacrificiu de cust'omini mannu de Sardigna.